Flowers Fumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata amene anapita kwa apongozi ake kukaphwanya ma glass, mnyamata ameneyu akuvutitsa apongozi ake, akuti akufuna mkazi wake, nde wavuta kwambiri, mnyamata ameneyu dzina lake ndi Oscar, Oscar amachokera ku Denza, komanso mtsikana uyu, mtsikana ameneyu dzina lake ndi Janet, Janet amachokera kwa Biwi. Anthuwa linali banja, koma banja lawo lathera m'malere. Umu ndi mmene zilili. Oscar ndi Janet adakwatirana mu chaka cha 2023. Akhalira limodzi ee kwa nthawi yaitali. Nde atatenga mimba Janet, Oscar khalidwe linasintha. Adayamba kumuzuza Janet kumamumenya, kumabwera usiku, ankapanga zina zilizonse zobhowa, zofunitsitsa kuti Janet azuzike. Nde Janet ankangopilira, ankangopilira, mpakana mimba ija inakwana miyezi 9. Atapita kuchipatala kokachira mimba ija, Oscar sanapondemo mchipatala. Nde doctor anali odabwa pomuona Janet ekha ekha, amene abwera kuzamuona ndi azimayi okhaokha. Mamuna ata mmodzi sanabwere kuzamuona ndankamfusa Janet kodi m'bale iwe ndiwosakwatira? Mimbayi ndiyapatchire? Janet ananena kuti ndili ndi mamuna koma mamunayo amakhalira kundizuza ndipo za ine samalabadira amakhalira kundimenya amabwera kunyumba mochedwa anamfotokozera doctor uja za mavuto ake onse doctor uja anamvera chisoni anamuza Janet uziwa chani Tenga namba yanga. Pakakhala pali vuto ungathe kundidziwitsa. Janet anati, Ok, chabwino. Anatenga namba ija. Ndiye china chilichonse chimene chimachitika m'nyumba mwake amam'fotokozera doctor uja. Ndiye doctor uja ankamvera chisoni Janet. Tsiku lina anamuuza Janet, Tabwera kuno, ndimafuna titakumana. Doctor yo amakhala ku Area 47 ku Sector 5. Janet adapita kokakumana ndi doctor uja. Doctor uja anamuuza Janet, Uziwa chani? Ine nsakubisile, ine ndakukukonda, ndukufuna ndikuchose m'mavuto m'menemo. Ngati zili zabwino kwa iwe, tingathe kupitiliza. Ineyo ndufuna utakhala mkazi wanga. Ndufuna ndukwatile. Janet anamuuza Doctor uja, Ndikaganize kaye, adapita kwa mayi ake. Adawafotokozela mayi ake. Mayi ake aja atawona khalidwe limene amaonesa Oscar, anamuuza Janet, Uziwa chani? Chisankho ndi chako. Koma kwa ine, ndibwino umusiye Oscar chifukwa choti Oscar yo alibe tsogolo ndibwino upite kwa doctor yo kupangira kuti uzakhale ndi tsogolo lowala za mwanayo zibe ntchito zidachitika zidatha Janet anati ok chabwino adakamuza doctor uja ndavomera zosatira zake anthuwa adapanga ukwati wa mnyumba Oscar asakudziwa kenako Janet adachoka mnyumba mwa Oscar Oscar yo asakudziwa Oscar atabwera ku ntchito anapeza nyumba muja Janet mulibemo koma china chilichonse chilimo. Wakhala kumdikira mkazi, mkazi sazabwera. Zosatira zake mkuluyu atasowa zochita adayamba kuphwanya ma glass ku nyumba kwa mayi ake a Janet akuti awawonetse kumene kuli Janet. Pamene Janet wakwatirana ndi Doctor, iyeyu asakudziwa. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Chimanyasa uli nacho, chimanyasa chili pamalo, koma anzako akachitenga umachiona kukongola. Ndi zimenenso zachitika pamenepa. Akuluakulu, si bwino kumatenga azimayi ngati zisiru. Lekani zimenezo. Kumalemekeza mkazi ngati akuonetsera chikondi. Mkazi ngati wasankha kukhala ndi iwe si zoti ndi wopepera. Aliponso ena ake kumbuyo kwake akumufuna, ambirimbiri akumufuna. Koma iyeyo wasankha kukhala ndi iwe chifukwa choti wakukonda. Ndiye chikondi chake osamangochitenga ngati chinthu china chake chopepera. Akuluakulu lekani. chimanyasa uli nacho koma chikakhala ndi ena ndi pamene umaziwa phindu lake akuluakulu lekani tengerani phunziro pa nkhani imeneyi nzanuyo akuliratu akulira kukanda tangoganizani ngati wafika pokaphwanya magilasi kwa apongozi ake ndiye kuti akulira koma mkaziyo ankamuzuza ankamumenya komanso atsikana mutengere phunziro pa nkhani imeneyi Ngati mamuna akukuzuzani sibwino umangokhala umangokhala nkumangopanga ana. Chifukwa atsikana ambiri mumakhala mmaganizo aaa, ndibeleke mwana wachiwiri mwina adzasintha, ndibeleke ana 5 mwina adzasintha akaziona kukula. Mamuna ngati ali galu ndi galu samasintha. Nde ukamabeleka ana aja ma chances okwatiranso iweyo amakhala zero. Kungofika awiri amakhala zero. mamuna wina kukutengaso ma chances ake ndi zero ngati wampeza wina wake uzithokoza mulungu nde atsikana chonde zisanafike pa zero pa ndibwino kumapanga chiganizo choyenera ngati mamuna akukuzuzani sibwino umangobeleka ana lekani zimenezo komaso mamuna oti wabwera kuzakhala amaziwika amaziwika bwanji amayamba kupanga chitukuko amayamba kupanga mapulani ndi iweyo mamuna ngati ukhala naye palibe pulani imene anatulusako nyumbamo muli naye limodzi ingoziwani zakuti mamuna ameneyi sanabwere kuzakhala chifukwa mu banja uzikhala ndi mapulani abanja lanu mapulani ana anu apapa nde takwatirana mapulani athu ndotani tigule malo timange nyumba tipange zakuti tipange zakuti tipange zakuti ameneyo nde ndi mamuna koma mamuna ngati alibe mapulani amenewo kapena ngati apanga mapulani koma mapulaniwo samakwaniritsidwa mungodziwa zoti mamuna ameneyo sanabwere kudzakhala achokapo nthawi ina iliyonse nde osamataya nthawi ndi azimuna achonchiwa mukaona ndi bwino kupanga chiganizo zisanayipe.